Tupu anyị achịkọọ ihe gbasara ụdaume, anyị ga-enye obere nkọwa maka njirimara ụdaume. Njirimara ụdaume. Kedu ihe ndị e jigasị mara ụdaume? Kedu ihe ụdaume na-arụ n'asụsụ? Ehe, ebe a, nke mbụ na ụdaume na-enwe ụda aka ya. Ọ na-enwe ụda aka ya, ọ na-akwụrụ onwe ya, o nweghị ihe na-enye ya ụda. aka. Nke abụọ abụrụ na ọ na-enye mgbochi ume ụda. Mgbochi ume Igbo anaghị enwe ụda aka ya. Ọ ụda ume na-enye mgbochi ume ụda. Ọzọ abụrụ na a na-etinye akara ụda olu n'elu ụda ume. Ụda ume ọbụla ị bịa n'asụsụ Igbo ada etinye akara ụda olu n'elu mgbochi ume ebe a na-etinye akara ụda olu bụ na elu ụda ume na ọmụmaatụ ebe a aka i nee anya fụ na nke a bụ mgbochi ume etinyerọ ya ụda etinyerọ ya akara akara ụda olu ebe etinye akara ụda olu bụ n'elu ụda ume ego ebe etinye akara ụda olu bụ n'elu ụda ume Ọzọ abụrụ na ụdaume na-akwụrụ onwe ha n'ahịrịokwu dịka nnọchiaha, pronouns. I nwere ike iji naanị ụdaume mee nnọchiaha dịka ịsị na Ngozi tere ofe. Ị chọọ ịnọchi aha Ngozi a, i nwere ike iji ụdaume o tere ofe. I were o nọchie anya ya. N'ọmụmaatụ m dere ebe a, e siri nri. esiri nri ị fụ na ụda ume a kwụrụ onwe ya dịka mkpụrụ okwu wee nọchie aha onye siri nri a maọbụ ndị siri nri ahụ nakwa ọzọ ebe a ọ hụrụ ya kedu onye hụrụ ya mmadụ bụ ihe hụrụ ya mana ụda ume a anọchiena aha onye hụrụ ya ya bụ na ụda ume na-akwụrụ onwe ya n'ahịrịokwu dịka nnọchi aha if you have been following us and have watched this till this place now Please do well to give us a follow, subscribe, like, and uh, share. And also, if you have any question, just write it in the comment uh, section. I will answer and attend to all of them. Let's continue. Ka anyị metọpụ. Ọzọ bụ na ụda ume na-ejedebe okwu Igbo ọbụla. Igbo adị n'asụsụ Igbo. Mgbochi ume ada ejedebe mkpụrụ okwu n'asụsụ Igbo. Em nyiri ụda ume na-ejedebekwa okwu na-ejedebekwa mkpụrụ okwu n'asụsụ Igbo naanị ụda ume. Ọmụmaatụ ka m nye obere ọmụmaatụ n'elu ebe a. Ị bịa ụfọdụ na-ede Okafọ etinye R a ụfọdụ ede eke tinye H ụfọdụ ede eke tinye H ihe ndị a kịta ahụ dabaghị ọ bụghị ka esi ede ya n'Igbo iji ide Okafọ a nụwa nee ka ị ya-esi dee Okafọ ị kwụsị ebe a maọbụ eke i dee ya eke ị kwụsị ebe a maka na ọ sọ naanị ụda ume na-ejedebe okwu n'asụsụ Igbo ya bụ nke a then nke ikpeazụ abụzịrị na ụda ume anaghị enwe mgbochi na nkuku ume ma a na-akpọpụta ha Ụdaume anaghị enwe mgbochi na nkukuume ma a na-akpọpụta ha. Akọwabugo m ya mgbe m kọwara maka ụdaume. Ya na-akpọpụta ụdaume, o nweghị ihe na-egbochi nkukuume n'ọnụ. So ebe a ka anyị ya-apịachi maka ụdaume. Ọ bụzịrị na o nwere ajụjụ, depụta ya, a ga-asa ya nke ọma. M ga-asa gị ya nke ọma.